kunatuluka zinthu zamanyazi kwambiri makamaka ku khoti pa nkhani ya mlandu wa Phwedo uja amene amachita za maseweroyi akuti tikugona ndi tiana tiwiri ayi zinthu zake eti anyways poti ati akuganiziridwa eti nde allegedly komano ah guys tikambeko nkhani imeneyi mwina ndingofotokoza bwinobwino kuti kukhotiko zinali motani dzulo nde malingana ndi mapulani akukhoti pa mlandu wa phwedo ndi zonena kuti unalowadi mu khoti dzulo ndipo mlandu umenewu tikudziwa bwinobwino zonena kuti ndi ujatu amanena kuti iyeyu akuti anagona ndi msungwana wachichepere e, ndipo mlanduwu unayamba ndithu chaka chatha kumafika mpakana pano aku ukumvedwa ndithu nde leroli ndi zoona tino akuboma amene akumuimba mlandu phwedoyi ndizonena kutitu anabweretsa mboni yawo mboni imeneyi ndipotu anali msungwana amene akuti ndi nzake wa mtsikana amene anagonedwa ndi phwedoyi mtsikana amene anagwiriridwayo eya nzake wa iyeyo nde amamufunsa mafunso dzulo amaperekera maumboni ake ndipo tino Paja mumadziwa anawa samaloledwa zonena kutino maina awo atchulidwe kapena zithunzi zawo zipangidwe nde tizingofotokoza mmene zinalili mu khothimo. Anapitatu nde nsungwanayo kukaperekera umboni wake ndipo kakuoneka kuti aka si koyamba anafunsidwako mafunso koyamba mu khothi mmbuyomo kuti aperekere umboni ndipo anayankhula zonena kutino akuti iyeyu ndi nzake wa nsungwana amene anagonedwa ndi phwedo Nde anamufunsa kunena kuti, Kodi iweyo phwedoyinso anakugona? Kodi anakugwiririraponso phwedoyi? Ndipo msungwana uja m'mbuyomo anakamba zonena kuti, Ayinso. Si ineyo sindinagonepo ndi phwedoyi, koma phwedoyi amagona ndi mnzangayo, amamugwiririra mnzangayo. Mwayiona imeneyo? Nde statement yake yoyamba inali ya choncho. Komano nde kuti apapa atalowa mu court dzulo, pomufunsa amakamba zonena kuti akuti phwedoyi anamgonanso ndani? Mtsikanayiso. Mwayiona imeneyo? Kuti phwedoyi anagona ndi nzake wa mtsikanayi komanso anadzagonanso mtsikanayi. Meaning kunena kutino Phwedo malingana ndi kuti ndi ma conclusion onse, okay, allegedly eti mongoganiziramo, anagonana ndi tiana tiwiri, anagwiririra tiana tiwiri, nanga situti ndi ana, nde anagwiririra tiana tiwiri, mwayiona imeneyo? Nkhani zaketu nde tikhoza kumazikamba motero. Nde amamfunsabe kuti ati iwe mesa ndiwe yemwe unabwera kuzakamba mbuyomu kunena kutino iyayi ndizotino Usi sunagonedwe ndi phwedoyi, phwedoyi amangogona nzako uja akunena kuti yayi nkhani ndiyonena kuti no mmbuyo muja ndinanama ineyo komano ndizoona kuti nditatuluka pa khothipa ndinakakumana ndi nzanga uja nde nzanga anandiuza zoti kuli bwino ndikanene chilungamo kuti nkhani chani iyende bwinobwino nde ndaganiza zono kuti basi ndingonena chilungamo, chilungamo nchonena kuti iyeyu sanatani inenso ndinagona nayepo sanatani anandigonanso iyeyu kuzagona ndekuti nzangayoso. eyi hi, zinthu zake ziti anyways nde kuchoka pamenepo amamfunsa zonoti nde nanga mukamapita muzinjoyi imene mmapitamu fwa tione kuti titsikana take ntamuzinjoyimo of course tikambanso zimenezo fwa chani sitingamangokamba za mbali imodzi tidzipangambanso za mbali imene kunoti inalakwilidwayo eti akuti akamapita muzinjoyimo pofotokoza amati ndalama zimene amagwiritsa ntchito sizoti amaita kutenga kapena kwa phwedoyi kapena amatenga chani ndalamazo akuti amakasaka okha

iyayi ifeyo zimene timapanga ndizokwanila kuti tipa nde nzichani zimene mmapangazo chifukwa ndi tianatu akutewo tiana kaya eti tima teenager nde ma teenager mupanga zotani kuti muzipeza ndalama zomakalipilila mma show ndalama zomakapezeka kumene kumapita muzinjoyi muti no mumazitenga kuti ndalama zimenezozo mupanga zichani zimene muti nzokwanila omakupatsani ndalamazo zama blesser kapena tikamba zimenezozo Komatu nde kuti mulandu unapezeka zonoti no waimitsidwa kuchoka nde kuti no dzulo udzapitililaso nde kuti no pa 13 August 2026 pamene no akumbali ya boma adzabweletsaso mboni ina nde kuti kaya ngati ndi wapolice amene amachita kafukufukuyi kaya tiso kuliso mboni ina tizamvaso kuchoka nthawi imeneyo eti now ma guys aah chifukwa chimene manoti no pabwela nkhani zochitisa manyazi zinachitika zochitisa manyazi guys imagine mmene alili phwedo ujayi This is an old man phwedo uja sizoti no ndinganene kuti no ndi teenager si teenager amene ujayi eh mmene alili mujamu career yake wa builder za masewero izi atulutsanso filimunso posachedwa pompa akuti chitomero eh mmene achitira muja pamapeto penipeni nkumakapezeka zonena kukagona ndi tiana Ayi ayi, ndi anatu kuti chani koma amesa anavomera anawo? Si tiana ting'onoting'onotu ndi atsikana akuluakulu ukamaaona ee komano pomatengera zaka ndi mwana ameneyo a minor is a minor ee nthawi zina zake mukamagona ndi tianati eti of course sitikunena zono kuti conclusion kuti anagona ana- ana- ana- ana- anagwirira tianato khoti lizapanga conclusion koma ndikufuna kunena kuti no nthawi zina zake azibambonu mukamagona tianati muzilingalira kuti kodi ana anu aja mungalolenso kuti agonedwenso ndi azibambo ena? Anu atakhala mwana wanu mungalole kuti agonedwe ndi zibambo wina? Phwedo zonena kuti no, pamenepopo simagwira iyayi. Mmayenera mumteteze, atakhala mwana wanu mumuteteza, muzichita kupsa mtima, mukatonyamula mpini kuti no mukamenye ndani, mzibamboyo. Koma inuyo nde muli tchetcheli tchetcheli ndi ana a ena ukoko. Kodi pamenepapa simmalingalira kunena kuti anzanuwonso mwina sangafune zimenezi zitachitika? Chifukwa ana amayenera azitetezedwa. Ana ndi ang'onoang'ono atetezedwe mpakana afike pokhwima bwinobwino. Akamafika poti akhwima nzeru, akamazipanga ziganizo zija zoti ndikufuna ndewe tipange ejeni banja ndi uyu kapena ndikufuna ndipange chibwenzi ndi uyu, zolongosoka zija atazipangira ziganizo paokha kunena kuti matala sizotinso anawo anapangidwa manipulated kapena Anasokonezedwa chifukwa choti anali ang'onoang'ono, sankaganiza bwinobwino. Nchifukwa chakenso mwina amafunsa funso lonena kuti, Kodi ndiye kuti amakupatsani ndalama? Ndalama m'mazitenga kutino mukamapita m'ma show? Iyayi, timakasaka tokha. Ndiye ndati note imeneyotu ndiyikamba, si zoti ndiyisiya iyayi. Komano izizi ndi nkhani zochititsa manyazi kuti no munthu wamkulu ngati iweyo, wa career yako yabwinobwino, uzitchuka ndi zinkhani ngati zimenesizi. Osati mwana m'modzi koma akuti awiri, kumakagona ndi ana awiri. No manyazi olo ndi pang'ono pomwe. Pamene kunja kuli azimayi ochuluka kwambiri, azimayi a ma size abwino onena kuti ungapeze. Ena ali mma 21, ena ali 23, 25 kumene, ena ali mma chani, ma, ma, ma 18 mmenemo, ma kaya ndi ma, ma 19. Mungapeze amene koma osati no, a ma teenager ali ang'ono ang'ono kwambiri. Unakapeza nde kuti a ma size anu ndikapeza amenewo. Alipo ambirimbiri kunja uko. Koma ati ana anonso pano, nde imazakhala ngati you are taking advantage of them, mwaona? Olo atakhala zonena kuti anawo anavomeleza kuti inde tavomeleza, tikufuna zoona utivule iweyo, komabe imazapezeka kuti zala zizalozedwabe kwa iweyo. Kuti iweyo ndi munthu wamkulu umayenera uzipanga control, umayenera kuona zonena kuti awawa ndi ana, chabwino kuti kapena chabwino Chabwino adikirena akule kaye ayi ndithu mundivesele bwino bwino apa ma guys ndikuveka ngati kuti mwina mwake ndikujaja kale kuno kuti Phwedoyu ndi amene alolako eti so i will say kunena kuti no all this is allegedly ndi zili mu court ndi suspect iyeyo solakwa pokhapokha court limuweruze kuti ndotani ndolakwa komano You know kunena kuti no nthawi izizi nkhani izizi sizimangofuka sizimangoyambika nde kuti panda pena pake utsi sumafuka popanda moto so tidikilabe ku court kuti azapeleke chigamulo chake eti ndikungofunano kunenaso apa kunena kuti no mu court momwemo mwana uyu atapelekera umboni anthu akuyankhula ma comments kunena kuti iyayi Umboni umenewo sukugwira ntchito foti mwanayi anayankhula kale zina zotsutsananso ndi izi kumayambiliro, poyamba anakana mu court momwemo kuti ayi ineyo ndinaona kuti sanagone naye phwedoyi, kenako kachiwiri akavomereza. Ndiyeno olo zitakhala zonena kuti ndi zoona, zomwe anthu ambiri akayikira kuti zikhoza kukhala zoona, komabe ndizoona kuti pa malamulo ake nde kuti no wabweresatu wadzanamatu mu court ma statement ndionama nde anthu akhulupilira ziti ndi ziti upezeka zoona kuti umboni uja ulephera kugwira ntchito munthu uja mwinanso kupezeka zoona kuti wapezeka mwina osalakwa ku nkhani ngati imeneyoyo eh komano ine ah, I'm just asking myself kodi no mwana angangobwera nkudzangopeka nkhani ya serious ngati imeneyoyo pa court zoona zimenezo angazipeke nkhani ngati zimenezo? ayi pena pake zikumakhala nde kuti no zikupanga sound fishy eti zokayikitsa chabwino nde tiyang'ane no a makamaka kwa ana amenewawa akuti ndi tiana ting'oting'oto ma teenager koma tukapezeka m'mashow Ma show amakonda kumachitika madzulo, mu zisangalalo zomwe zimakonda kumachitika kwambiri madzulo. Akapezeka kumeneko bwanji? Kodi amatenga ndalama zawo kwa makolo awo? Nde kuti makolo a ana amenewa, irresponsible parents, makolo onena kuti no, samadziwa kusama, alibe, o, o, opanda udindo, udindo wawo samaudziwa, olephera kulera ana and you failed nchifukwa chake ana anu anakapezeka zoona kuti no, akagwiriridwa ukoko. chifukwa maeneo mumawalondoloza ana anu eti mpakana mwana ati osakapezeka pakhomo kaya amakakhala kuti nde zichani zimenezo simungaikire ana aja kuno iwe ndiwe mtsikana pomafika nthawi ya chani ya half 5 uzikhala wafika pakhomo pano ayi simungalingalireko zopanga zimenezo ya kapena kuwalondoloza you failed ngati ma parents and ana awawa ngati mmawapatsa vision ndi- zomwe ndikukaikanso kuno kuti ati amakasaka okha ndalama meaning kuno kuti amakasaka munjira zotani amapanga zotani Eh, amapanga zotani anthu akuluakulu agwira ntchito kuti tiyesetsa kugwira ntchito koma osapeza ndalama zoti no mpaka azikasewereshow ana akapeza zindalama akazipeza no kuchoka kuti no nde kuti achitanso uhule nde ena kulemba makomenti kuno kuti kodi tu mwakamba zoona kuti ndi ana ana ana kumsinkhu ku zaka e Koma kumaliseche kwawo si ana ndi akuluakulu chifukwa cha zimene anapanga kumaliseche kwawoko hey ndumveka ngati nduyankhula molakwika koma this is the reality tianato ndi tonena kuti ndi tiana basi mu zaka koma kuti mukapeze zimene apanga ndi azibambo akuluakulu kwa zaka zaka zimene apanga apanga zoopsa kwambiri apanga zoopsa kwambiri mahule tiana timahule koma all this goes back nde kuti ku parenting kuona kuti makolo awo analephera kuwasamala anawo and zikuchitika mmakwalalamu coz tu nkhani iyi ndiyonena kut tukamba zoti phwedo phwedo chifukwa chani ndiotchuka koma mmakwalalamu muchitika zoopsa kwambiri zazibambo zikuluzikulu zikugona ndi tiana ting'oting'oto tima teenager mwaona tiana tikupanga zoopsa kwambiri kuona tinaonongekeratu kalekale hmm? kenako pamapeto penipeni akamafika no 25 26 27 28 30 iyayi ine ndufuna banja haidi ma ID ndine mtsikana wa zaka chani ee ndine zinayi ndufuna inji ndufuna banja mukatenganso zimimbanso iyayi ndili ndi mwana andikonde ine ndi mwana yemweyo Akamabwerano tsopano uja mumati Zakaliya uja nkumayankhula kumayankhula ee mkazi wa mwana osakwatira mkazi wa mwana osakwatira muzimuuzano amene uja ino sopa pamene reality ndiyonena kuti tianato sitikusamalidwa tasikanato sitikusamalidwa makolo ongokhala kumangotiyang'anira tikutenga zimimba tikukagona ndi azibambo kumachita uhule nde mukuona ngatino anyamatawo amunawo kodi sakuona zimenezozo akumaona nchifukwa chake tikunena kuti posankhanso kukwatira ndekuti tikakwatirano munthu amene ali otani olongosoka Pamapeto penipeni, iyayi, amuna ndi oyipa, ee ife nde sitikusankhidwa, ife nde mpakana mpakana, ee Mulungu kodi ine nde mwanditani, bwanji ine simundidalitsa, awo nde muwa. Kodi adzikudalitsa pamene iweyo nthawi imene umayenera uzisamalire sunazisamalire, ukayenda za zakozako za uhule uko, kubweranso makolonso nde kutino kulephera kuwasamalira anawo, nde mwina muzilozano kuja kwa makolo anu aja kuti analephera kukusamalirani bwinobwino, kukuwongolerani bwinobwino kusiyana n'kumaloza kwa Mulungu kuti Mulungu sanakuchitireni zabwino. Anyways guys, I think tayankhula kwambiri komano some things zimayenera ziziyankhulidwa ndithudi. Akutitu.